msonkhano wamphamvu uh, honorable mumba mukumva bwanji mukaona khwimbi lalikulu chonchi chikoka chikoka ndipo ndikusangalala kwambiri kuti anthu anabwera mwaunyinji wawo kuchitira kuti akufuna amve uthenga wachakwera komanso waineyo ngati amene ndifuna kukhala mp kuno kumuzi wathu uh, sitinaone senior members of the national executive committee ya chipani cha malawi congress Munali nokha pano, not even a fellow minister kukutsatirani. Ife oona tinene kuti chikuchitika nchiyani? Sipanadzadze apa. Iyayi, kudzadza ndiye kwadzadza. Ndiye what's the difference?
Ilo, ilo ndi funso. Ndayankha, ndayankha. What's the difference? Padzaza komanso anthu anabwera kudzadza ground yonse and uh, I'm happy with all this. Okay. Ndithu ambiri mara.
Mudziyenda nokha basi misonkhano. Tiona kuti tipanga bwanji komano I'm comfortable with the way I'm managing my things.
mwapereka maambulansi lero pano ndipo munanena kuti mafuta adzipezeka amene akupereka mafutayo cholinga chake nchiyani okay mafuta awa ndi oti ndipanga ndekha komano ena azipereka kuti athandiza nkhani ya mafuta pokhuzidwa ndi chimene agwira kwi- ah, ndipanga kunoko ndo muzi wamkulu nayeso komano kuti amakhala pulani yoti iyayi njira ngati imeneyi titengepo gawo ndi kupanga kampeni ya vice president wa malawi congress party deputy president enanso anapanga donate njinga za moto 8 just to support my cause ndiye pamakhala anthu ena amavuta kuti ali ndi kuthekera kuthandiza koma zimavuta kuti apanga bwanji ndiye apapa aona kuti iyayi mwina kuti poti pa ambulance kumuzi nawonso anini kuti ithandize nkhani kuti yokhayi apange mbali yawo we have not seen any senior member of the National Executive uh, Committee of the Malawi Congress Party, not, not even a, a fellow cabinet minister. What, what

until December 2025. We are, we, we are told that there will be primaries this coming Saturday. Yes. How confident are you that you're going to win these uh, uh, primaries? I'm very confident, but you know, elections are linked in convention. It matters who manages the, uh, the elections. But so far, I'm very comfortable. Mchichewa pali masankho a chilambula amene akubwera pa, pa, pa chiweru pano. Uh, inu mukupikisana nawo tikumva kuti amuna ena awiri atatu uh, mtima sukugunda ayi pang'ono atha kukhala ndi vuto ngati zimenezo ndimanenanso kunena kuti tikamanena choncho sizitanthauza kunena kuti tikuombera manja kuti "Oh, a Mumba ndiye kuti mudziderera ah, ah, utsogoleri wa chipani aa sindikuganiza choncho kuti a Mumba akuderera utsogoleri wa chipani kwa ena akumalankhula mwina ah, motero so all in all taonera mwambo wa mtengo wapatali panali munthu pano Ah, a Msiska amati nyanja nyanja kuna wadi komanso ana- anayankhula mawu akuti kwa- kwabeba mkuno Ana- a- ka- kapena si- kapena sindinakumveni bwino kuti kwakoma ndi Oh, kwakoma mkuno eh. brian for whatever reason zimene sanabwerere kaya ndi ma NEC members or whosoever nde anali ni mpata kuona zimene zachitika panopa i think akuyenera kuti akhale pansi ang- ampange reflect kuti kodi amene akhale pano kapena akhale kumene aliko because at the end of the day as a party cholinga chawo ndicho kuti apange um, anthu kuti asankhe ujeni asankhe chipani cha mcp asankhe achakwera ndi mamembers a mcp so for me at least kumaona munthu kumayika credit where it is due takhala tikumanena mbuyomo kuti tidaona uh, malemu uh, achilima akupanga ndale za class In terms of- we have seen that class today. Exactly. We have seen That's that my class. point.
Yeah, Zimene yeah. ndikufuna ndinene Yeah, kuti that's right. you can see that class mukuona mabanners amene ali kumbuyo kwathuwa I don't think kuti even as a party akuona ndikukhulupirira kuti ndi initiative ya mumba iyi kuti pakhale branding momwe ikuonekera pamene papa which is towards achakwera so as a NEC member you, wa- you really need to make a- you, you need to look at this and say kuti guys shouldn't we be sharing this credit kapena credit izikhala ngati ikupita kwa munthu mmodzi just because probably we are trying to vuto la ku Malawi kuno chilichonse timapanga ndale pa nthawi yokuti tiyeni tigwire ntchito anthu ena adabe akupanga ndale tiziphunzira kusiya ndale pambali ndi kukhala ndi cholinga chimodzi kuti tipange which i believe ku mcpko ndofuna kuti apitirire kukhala mboma One thing that is very clear zikuoneka kuti ku mcpko alipo ena amene sakupuma nawo bwino amumbawa Ah, that's, that's what I'm, I'm seeing ndikuona molondola ndikufuna ndinene pano pansi Yeah. i offer no one an apology yeah. ku mcp kwakhala kuli ndale zina for quite a long time zimene zimapanga suppress ma views a anthu ena amumbawa ndikuuzani ndithu alipo ku mcp amene ife timalankhulana nawo

ndibwerezenso ndale za 1994 sizingakhalebe mpaka na lero lino zizipanga evolve zizipanga transform mmene atchukira amumbamu proud phula a proud, proud phula komanso chipani sichikadakondwera angakhale wina onena kuti uyuyu iyayi ignore him at your own peril here is a guy who is doing things differently osati zachizolowezi zomwezo zomapanga zinthu osakupasani zotsatira nde ngati mukus- musakumulabada musamulabade mukuziwa kuti koma akuluakulu tikupoyira papa zikhoza kuluza because izizi zimene zachitika papa si ambiri ku mcp amene akhoza kupanga zinthu ngati izizi nkubweresa anthu mmene abwerera anthu apapamu anthu just one man. This is just one man. ndikumachita resonate ndi anthu anthu ndikumatha kuziwa kuti uyuyu akufuna zakuti ifenso tifuna zakuti tikumvesesana anthu ochepa pano pali madera ena anthu enaake kuti apite okha sangakwanise koma ina I'm telling you mumba atha kupita malo ambiri amene ena tikumva kuti akupita ngakhale ku njamba freedom park for the first time somebody is daring it somebody is daring it kuti ndikupitapo pamene paNjamba and he believes kuti anthu malingana ndi mmene amumvera ndi zimene akunena anthu akapitanso amutsatire kuti amvere so akuchipani amene aku- akukhala akusisitikabe mukusisitika chifukwa chani aujena skefa amayimba ukoko kuti wakwiya ndi mfiti chifukwa munthu mzako wambali yako akamapanga zinthu iwe kumakwiya